Igbo bụ Igbo ekene m unu n'Igbo Memories TV n'ụbọchị taata ụbọchị afọ Tọzdee ka ọnwa Julaị dị na mkpụrụ ụbọchị iri atọ na otu n'afọ 2025 tutu anyị aga n'iru achọ m ọ bụ na ịka anyị binyere m aka binye aka n'ebe ahụ na-acha mmee mmee ya na ebe e sere mgbịrịgba ọ ga-eme ka ị na-anata ozi anyị mgbe ọbụla anyị zipụrụ ya Ndewonụ. Tutu anyị aga n'ihu, achọrọ m ka ị nụ isiokwu anyị jiri bịa. Na mbụ, onye ahụ nke ji ịzụ azụ na ịmị azụ wee resị ndị mmadụ na soshal midia aha ya bụ Ifesinachi Martins Onyekesi aghọọla onye nwụrụ anwụ. Ebe obibi ụmụ akwụkwọ nke Alex Ekwueme Mahadum nke dị n'Ebonyi steeti adaala Onye ahụ nke e ji ịkụ egwu awantịlọ wee mara aha ya bụ Charles Oputa, onye ụwa niile ma dịka Charlie Boy, ekwuela ihe dị ya n'obi banyere mwepụ e wepụrụ aha ya n'ebe ụgbọala na-akwụsị na mba Legọs. Nke a bụ akụkọ si mba ofesi. Otu nwatakịrị nke gbara naanị otu afọ ewerela eze ya tagbuo ajọ agwọ a na-akpọ kọbra. Ngwa gee ntị ka ị nụ akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Onye ahụ nke e ji ịzụ azụ na ilekwa azụ na soshal midia a na-akpọ Fish Magnet aha ya bụ Ifesinachi Martins Onyekesi abụrụla onye ndị ntọrị gburu. Ndị ntọrị wakporo nwa amadi a n'ụlọ ya dị n'Ezinifite, Ọkpụnọ Ọka, wee gbaa ya egbe n'ụkwụ kpụrụ ya gawa. Ka otu ụbọchị gasịrị, a kpọrọ ndị be ha n'ekwentị gwa ha ebe ha ga-aga ka ha buru ozu Ifesinachi. ndị ahụ gara buru ozu Ifesinachi n'anya mmiri. Onye nkwupụta okwu ndị uwe ojii n'Anambra steeti bụ Tochukwu Ikenga kasiri ndị be Ifesinachi obi wee gwa ha na ha ga-esi imi n'ala wee jide ndị omekome ahụ. N'ụbọchị Wenezdee, Ka ya bụ nwaamadi bụ onye nkwupụta okwu ndị uweojii kwuru sị na a hụla ụgbọala Ifesinachi n'etiti obodo a na-akpọ Ukwulu na Igbarịam. O kwuru sị na ha ga-eji ume ha dịka ndị uweojii wee chọpụta ndị kpara mkpamkpa ahụ.

Dịka onye nkwupụta okwu ahụ si wee kwu, o kwuru sị na ọ bụ ụgbọala ya ka ha jiri wee tọrọ ya. Ebe obibi ụmụakwụkwọ dị na mahadum Alex Ekwueme dị n'Ebonyi steeti a na-akpọ Pentagon adaala. Ọ bụ n'ụbọchị Fraịde ka ọnwa Julaị dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na anọ ka mkpamkpa ahụ kpara. Ụmụ akwụkwọ ahụ nwere iru ọma n'ihi na otu nwatakịrị nwata akwụkwọ nọ n'ezi mgbe ihe ahụ na-achọ ime. Ihe a mere n'elekere iteghete n'ụbọchị ahụ mgbe ụmụ akwụkwọ niile na-akwado akwụkwọ. Nwatakịrị a nọ n'ezi tibere mkpu kpọba ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ sị ha ha pụta na o nwere ihe na-achọ ime. Oge ụmụ akwụkwọ a pụtara, e nere anya wee hụ na ụlọ ahụ ekeela ịbụa. Ha kwụzi ebe ahụ wee na-ene anya ụlọ akwụkwọ ahụ wee na-ada. Ụmụ akwụkwọ ahụ nwere iru ọma n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla ụlọ ahụ dagidere, kama ngwongwo karịrị otu nde naira bụ ihe lara n'iyi n'ebe ahụ.

Iti egwu awantilọ wee mara aha ya bụ Charles Oputa onye ụwa niile ma dịka Charlie Boy ekwupụtara ebumnobi ya gbasara mwepụ e wepụrụ aha ya n'ebe ụgbọala na-akwụsị nke dị na Gbagada na mba Lagos. O kwuru sị na mgbe ya nụrụ ya na ọ bụ naanị ọchị ka ya chịrị n'ihi na ihe ndị ọchịchị kwesịrị ineba anya dị ọtụtụ ka nke ha ji eme mma. O kwuru sị na ọtụtụ ụmụaka gasịrị akwụkwọ mana ha enweghị ọrụ, na anyị enwere ezi nchekwabe, anyị enwerekwa ọtụtụ ihe dị iche iche na ọ bụghị ije wepụ aha ya n'ebe ụgbọala na-akwụsị bụ ihe ka mkpa n'oge dị ka oge a. Ngwa geenụ etu e si wee kwupụta ihe a n'ihe nkiri.

that Charlie Boy bus stop will now be changed to Baddo bus stop. No more Charlie Boy.
Nke a bụ akụkọ si mba ofesi. Otu nwatakịrị nke gbara naanị otu afọ ewerela eze ya tagbue ajọ agwọ nke ndị bekee na-akpọ cobra. Nwatakịrị a nọ na be nna ya na-egwu egwu ebe nne ya nọ n'obere ubi nke dị n'ime ụlọ ha. Agwọ ahụ bịakwutere nwatakịrị ahụ, o wee were eze tagbuo agwọ ahụ. Oge nne ya pụtara, ọ hụrụ agwọ nwatakịrị ahụ tagburu, nee anya n'ọnụ nwa ya, hụ na ọbala juru nwa ya ọnụ mana ihe mezi n'ikpeazụ bụ na nwatakịrị ahụ nke afa ya bụ Govind Kumar onye obodo a na-akpọ Bihar dara n'ala megharịdebe arụ, nne ya wee kuru ya wee gbaa ọsọ n'ụnọ ọgwụ ebe dọkịta ahụike nọ n'obodo ahụ nenere ya sị na nsị agwọ ahụ dị ya n'ahụ na ọ bụrụgodu na agwọ ahụ tara ya nsị agwọ ahụ ga-adị ya n'arụ ọ bụrụ na ọ yanwa tagburu agwọ nsị agwọ dị ya n'ahụ onye dibịa bekee ahụ lere nwa ahụ anya nke ọma wee gwọọ ya ya bụ nsị agwọ dị ya n'arụ nwatakịrị ahụ wee nwere onwe ya ụmụnne m igbo tụrụ n'inu sị na ebe esu nwụrụ ọ bụrụ ili ya ọ bụkwa n'ebe a ka anyị na-apịakọta ọnụ wee na-asị unu ya gaziela unu ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ ndewonụ